Internet, Facebook, Youtube e totu cantu, WhatsApp puru, nci teneus su nùmeru inguni in basciu, si podeis iscriri, messàgius, cuntzillus, cumplimentus, cumplimentus nd'arriceus, crìticas, tanti non ndi ligeus, ònnia cida depeus arrexonai de un'argumentu de importu, custa cida puru cun unu òspiti de importu, su cantautorau est su tema. E s'òspiti est Andria Serpi. Beni beniu! Gràtzias. Saludi e saludi a totus. Eh custa dda tenemus impromìtia custa intervista eh dda depemus fai, nci dd'eus fata, cuntentu ses? Prexoni meda. Gei si bi puru, ti ses postu una magliettedda ideologica. Certu de importu. Pratobello sessantanove, mica una dica-si-siat. Po prexeri. Mi fait prexeri. Ascurta Andrio, beni beniu, eo ti dd'apu gei nau po is pagus. is pagus chi non ti connoscint in Sardigna, ti depis presentai, deu gei ti connosciu, teni passièntzia, però po is pagus chi non ti connoscint, presenta·tì, dai, pagu pagu, tocat sceti. Mi nant Andria Serpi e seu un'operaiu musicista. Bidda, scobias? Seu, sì, certu, seu guspinesu, nàsciu e crèsciu in Guspini

Cuartu est una bidda arricca de traditzionis, mancai siat aici acanta 'e sa citadi, medas no ddu scint, però est bidda de cantadoris, poetas, sonadoris, contas, dònnia arratz'e cosa tenint. Sempri de musica chistionendi, poi non chistioneus de drucis e totu s'atru costumis. Eia, eia, no, no, difatis. Ti nci agatas beni e ita ses faendi in Cuartu, ses traballendi? Oh, tandus, ma custu libru chi m'as batiu it'est, Marc Bloch I re taumaturghi. Hum, graiteddu. Eh, est unu libru chi at scritu custu Marc Bloch, chi est unu de is istòricus francesus prus importantis, e at scritu custu libru de is urreis taumaturgus, fuant Is reis chi nci arrannesciant a sanai una mabadia de sa peddi sceti tochendu sa genti. E a custu Marc Bloch dd'iant tragallau puru. Poita. Poita ca iat scritu custu libru ca no chistionat de is reis. Poita istória mica depit chistionai de is reis, poita tantu no sanant sa genti tochendu tochendiddus. Issu chistionàt de sa genti poita sa genti pentzàt ca is reis sanant tochendu sceti. E iat essi tandus cussu chi tzerriant immoi effetto placebo. Ah una cosa de su generi eia. Ah. Che po. Poita va bè taumaturghi fuant a tipu genti chi fiant miraculus ma tandus Sa crèsia comente dda biiat custa cosa? No, Miraculu ddu fait. Custu miraculu prima ddu fadiat San Marculfo si narat. Ehi! Fut unu santu francessu che dogna santu scidiat fai cancuna cosa e custu santu francessu fut bonu a sanai custa mabadia de sa peddi. E ita ddi narant custa mabadia? Eh non m'arragodo bene procedana cancua cosa del genere in italianu ddi nant scrofole. Ah sa scrofolosi fut legia meda eh sa procedana mamma narat aici is procedanas candu essiant cosas oh abeta ah no però funt ah abeta abeta funt po incumentzai ah da da aspetta ca imoi ddus ascurtaus pagu pagu Bieus ita nant oi. Oi ddu est su piciocu chi fait chi cantat, scriit, fait totu cantzonis. Oh, mancai nci cravat una cantzoni chi chistionat de de is reis taumaturghi. Beh, sa genti chi sanàt e fiat miràculus dda dda teniaus nosu puru, dd'eus sempri tenta

Genti fadosa! Ma ddu scis ca sa mama de Riccardo no sciat ita 'oliat nai fadosa? Ddu narais innoi? No, nosu giai. Ah, nosu giai. E immoi ddu pedeus a a Efixeddu puru e a cussu piciocu chi est cun issu. Fado, fadosu, fadosu, fadosa. 'Osatrus ddu narais? Ma dda fajo? No, unu tandus che fadosu ah fadosu est unu de caballi chi scit fai est faineri, scit fai is cosas, custu est fadosu po nai, cioè. Eh, de fai, fai cosa, chi no abarrat ma su. Eh, però, a maus maus, no, però chi est fintzes bravu a ddu fai, custu no, gei fadoseddu. Depis cumprendi Andria ca de domu puru si faint custas interferentzias, no, is ispetadoris de domu si collegant, faint, 'olint sciri, si ponint custas preguntas, ita 'olit nai fadosu, fadosu benit de fadu, distinu, fadosu iat a bolli nai afortunau, poi cun d'unu spostamentu de campu semanticu si narat cun su fueddu tennicu, est benniu a essi abili, un'omini abili, fadosu Cumprèndiu, ddu naras tui fadosu? No, no, no dd'ia mai, mai imperau. Totu est bellu a isciri, imoi ddu scis tui puru. Poi s'atra 'orta m'est iscarresciu, mi nd'ia postu un'atra de pregunta de critografia ita 'oliat nai, cussu est aregu, e 'olit nai iscritura cuada, critografia, gei facili cussu puru. Tui ti fiast presentendi però piciocu, annus, edadi, scovias? Cuaranta, boh, cuarantaseti, si, cuarantasei, giovuneddu. Ah, ses de cuddus, non ndi naras, non ndi naras, non ndi naras. No, piciocheddu. Traballu nau dd'asi? Traballu seu operaiu, si, in Letrautu, cun sa L. Faina chi serbit cussa? Est un'arti, un'arti chi serbit? In su masu. In su masu ses? In su masu, si. Ah, totu a giru a giru de innoi e totu? E nudda seu cantautori, cantatori, cantastorie, cantadori e cantu improvisas, musicista, tui improvisas, no, e inzandus non ses cantadori, cantautore, autori, cantanti, cumenti t'est nascia custa passioni de de su scriri, poita tui scrisi e cantas puru? Allora apu inghitzau sonendi seu apassionau 'e is chitarras, a chitarra. A solu as imparau? No, apu studiau in bidda a Guspi, su maistru storicu de candu fia piticheddu, Danilo Sanna, ddu saludaus. Ddu saludaus a maistru Danilu. Apu inghitzau a sonai aici sa chitarra e mi seu apassionau a a sa chitarra e poi unu pagu de De Andrè, Piero Marras, de cantautoris e apu nau inghitzu a. Ita faiast, a solu a solu ti poniast? Si si totu a solu poi. Poniast in fatu. Si, circhendi de fai calincuna cantzoni. Candu as incumentzau, edadi? Boh A dexi annus, undixi annus, prus piticheddu, a imparai sa chitarra. E poi candu fiaus piciocheddus. Là, là, custu ses tui. Là, pagu togu puru. E niente, candu fiaus piciocheddus teniaus su grupu. Chistionaus forti, eh. I Blood chi fiat unu grupu de. Ma Blood cumenti a sangu in ingresu? No no no Blood fiat Bibi Luca Andrea e Davide. Acuntza fiant is nominis de is cumponentis. In italianu si. E fadiaus rock, pop rock, musica nosta e eus inghitzau aici cun su grupu. Custu in Guspini? In Guspini, si si. Poi seu cresciu, apu mollau unu pagheddu e apu torrau a inghitzai e apu nau, imoi mi pongu a scriri, apu inghitzau a comporri unu pagu 'e musica, cun s'agiudu de fradi miu puru, chi issu est musicista issu puru. Saludaddu, da. Daniele Serpi. Daniele Serpi. Pianista jazz. Giai connotu, insoma, in s'ambienti giai ddu connosceus. E innia apu inghitzau su primu discu e firmu e poi su segundu apu intendiu su. Ma tui scriis musica e fueddus puru? Si si. Totu. Sonu strumentus puru. Ita totu sonas? Sa chitarra su bassu e in s'urtimu discu sa batteria dda fatzu deu elettronica. Elettronica. e nudda. E po iscriri cumenti as imparau a iscriri propriu sa formula canzoni nareus? Ascutendi? Ascutendi si, naraus ca Piero Marras est cussu chi mi praxit de prus po po circai de de aparixai is fueddus, poi mi praxit mi praxit a contai is storias de sa Sardigna prus che totu. Oh, cussu 'olemu sciri. Ita t'ispirat candu depis iscriri? Cali funt is temas tuus, is argumentus chi ti praxit? Is temas mi praxit sa storia e. Sa storia. Eleonora D'Arborea. Storia sarda propriu. Storia sarda, si si si. In su primu discu apu conta. No, po de badas chi portas una bella scritta, no? Trato bello. Trato bello. Deu mi so postu unu pagheddu caragantzu oi comenti a colori, però po su beranu già andat beni. E fia narendi, no, apu inghitzau su primu discu, apu contau, 'olia contai su contu de Su stragu de Monti Beciu, una de is primas cantzonis chi apu fatu, che fiat una tragedia chi fiat in su miliotucentustrintaduus mi parrit. E conta, ita est sutzediu? E una bratza de acua est arruta apitzus de de custu dormitoriu de, aubi nci fiant pipias e feminas chi traballant in sa miniera, is cernitrici naraus. E incidenti. E incidenti, si, est arrutu e issas abarrant inguni a dromiri. Cessu. E si funt mortas e fiant pipias puru. Cantu nd'at mortu de operajus dexi mi parrit, operajus e familias, si si si e feminas prus che totu, pipias e feminas e custa est sa copertina de su de su nareus de su singulu chi as fatu e dd'ascurtaus pagu pagu 10 segundus poi sigheus a chistionai cumentzat cun d'un'intro strumentali o no? Si si e poi cantas tui? Traballant sesi dis a sa cida o chistionas no? undixi oras a sa dì dae sesi di a mangianu a is cincu di a merì tui tenis custa cosa unu pagheddu de fai custa intro chistionada unu pagheddu berus? Si unu pagheddu de su stili cosa mia e custu de ma ddu faint atra genti puru de cantai contendi is contus No, nd'aprofito po saludai a Iride Peis chi apu pigau totu is fontis de su libru Donne e miniere, donne e bambine nella miniera di Montevecchio, Iride Peis chi est una maista e una storica de, est stetia donna sarda puru s'annu, dus annus fait, de sa Sardigna E issa est una persona de importu ca nci tenit a lassai biu s'arregodu de. De custas cosas. Si, de sa mina de Montibèciu, ca fiat in su cantìeri Azoni, fiat sutzèdia custa. Ma nosu seus currendi tropu, poita prima depu. Prima depeus chistionai, poita ca ses andau in continenti, as provau su disterru puru circhendi fortuna cumenti a sonadori. Non mi ddu contas cussa. E ti ddu contu, dai. Cussa est bella po sciri. Su noranta noi. 98, a cabu de su 98, 99 seu partiu, però partu e fatzu su musicista. Deu traballamu in domu cun babbu miu e. Sempri in oficina e totu? Si, sempri in oficina, apu nau, vai, partu a fai su musicista. E seu partiu musicista e seu torrau, torra operaiu. E ses torrau operaiu. però apu fatu esperientzia. Comenti est stetia custa esperientzia a Bologna? No, Bologna est bellissima po sa musica, nc'est de totu. E poi cussus annus istau ca fiat, beru, bella piazza, allirga. Si, si, in su duamilla ndi seu torrau e. Cantu ddu as fatu duncas? No, u' annu e mesu, no meda. U' annu e mesu. E beh, comenti fiat sa scena bolognesa? Comenti. Toga, toga, po potenti. Inguni pigas, giras, nc'est de E ma totu. arrennesciast a sonai, a fai? Me no, pagu cosa. Pagu cosa. Si, si, però connoscis e puru de studentis de totu Italia e e nudda, fais esperientzias po cussu. Poi sa s'anima sarda e sa mama sarda e T'at tzerriau. Toca torra a domu La est tzerriendedì finas Anna de su Masu, 'olit isciri chi fait a bivi de musica. Eh Anna, imoi si ddu pregontaus, fait a bivi de musica? Po mei no, cioè deu no, però ci funt si professionistas ca, est unu traballu dificili, però professionistas nci arrennescint Dificultosu cumenti totu is traballus. Ma in Bologna fiasta solista o teniasta un atru gruppu? No no sempri solista. Sempri solista? Si si si. Poi Blood inveci fiast fiasta innoi no? Fiasta giai. Si si si. No prima de partiri fiant i. Prima Blood, poi Bologna, poi Riu Malu candu dd'as fatu cussu? Riu Malu candu seu torrau fia in cuartu, fiaus Casteddu con Sa bon'anima a Ernest Concas. E in su celu siat. E con Davide Caboni su batterista. E su unu trio punk e inguni già fiaus punk cantaiaus in sardu. E sa cresta? Scarèscia in domu. Andada si nd'est. Partida. Ma dda portast prima? No no, innoi est sa cresta, in basciu. In fasciu? Eh. E deu puru seu de acordu cun tui, andaus a su propriu barberi. E duncas poi serrau Riu Maulu, andu, bah, nci apu a mi ponni a solu, no? Sigu a solu e ti fatzu totu deu. Sì, sì. Depu circai atera genti. E inguni apu inizau, sì, sì, propriu a fai registrazionis in domu, poi calincuna 'orta andamu a su a su studiu a Foxi, de Giò Mancosu, il Foxi Studio, in Cuartu. Chi est operativu ancora, traballendi? Sì, sì, eh, cioè e sia ingunis che a su Green puru, su Green Studio de Ignazio Marcia, sempri de Cuartu. De Cuartu. E ingunis apu inghitzau u' pagheddu a sonai e a registrai e a bellu a bellu est bessiu su discu cun collaborazionis puru. Duemilla e bintitres est firmu? Firmu. Poita dd'as postu custu titulu? Ah no, deu non mi movu prus. Firmu. Bologna, basta, spaciau. spaciau. Mo su giru si d'apu fatu, basta. No, moi firmu, firmu. Firmu contat, est, allora, su titulu de su discu est una cantzoni puru, Firmu, ca. De ita chistionat? Chistionat de de sa terra nosta u' pagheddu strupiada, naraus. e pentzendi a is basis chi nci funt in Teolada e in Quirra e a su mari bellu chi teneus, ma apu nau, mi firmu a pentzai, si firmaus a pentzai cumenti funt sa terra nostra, cumenti funt sfrutendi sa terra nostra po. Sfrutendi, strupiendi. Strupiendi po guerra. Ah, ti praxit de prus a fai su solista o a sonai cun d'una trumma? Dd'olint sciri, la', Giuanni de Pirri. Eh, funt fichetus, eh. bolint sciri totu is fatus tuus. si si certu. No, tot'e duus. Duas cosas diversas. Si, mi praxit su grupu poita s'energia de su grupu, però no, duus discus chi apu fatu in a solu, is presentadas mi praxit puru a, a solu meda cun su looper, is pedalis e e fatzu totu a solu, però s'energia de su grupu est totu un'atra cosa. Ah no, custu firmu fiat autoprodutzioni, ah no? Si, si, si. Chi 'olit nai ca su dinai nci dd'as postu tui, cussu 'olit nai sa produtzioni? Si, si, totu a solu apu fatu, apu pregontau a, apu circau unu bassista, chi est Emanuele La Barbera, unu professionista e fradi miu puru est su puru est maistru de custa est sa copertina custu logu ita est? Custu est su su stangiu de Cuartu su Molentargius Molentargius si propriu bessendi ti praxit andai a Molentargius a tui? A passillai si si a passillai a pei a bicicreta o? A bicicreta cun su cani cun totus e c'est una cantzone puru in su discu, si zerriat Obrescidroxu, est fata in, me is passillaras a mangianeddu, in s'obrescidroxu, sia in su Molentargiu sia in Casteddu puru a su La Sella del Diavolo e custa est una cantzone po nai dedicada a sa terra nosta

Bellu. Sa gente arrubia, la la. Mangonis. Mangonis o gente arrubia chi siat, bellu. Sa sedda. E insomma, su stani, de Coartu, su Molentargius. Casteddu, su Poeto, bellu. Custa è totu strumentali custa? Si si, custa ci seu deu e fradi miu a pianoforte. Tastieras. Cali funt is temas de custu discu de firmu? E nc'est, e sa Sardigna est sempri in mesu, cussa, e S'istragu de Montibeciu, nc'est Obrescidroxu, e un'atra collaboratzioni chi nc'est in su discu, in su primu discu firmu, est Sempre lì, chi est scrita mesu e mesu, mesu italianu e mesu sardu, si si E nc'est custa cantzone, Sempre lì, chi est in italianu, est iscrita de Davide Forte, un'amigu scritori. Scritori. E de ita chistionat? Sempre lì praticamenti dd'eus fatu cun Davide ca seus amigus de meda, e dd'apu nau, dai, cuncordaus una cantzone impari, issu m'at nau, donami una

In medas logus de sa Frància is pisitus ddus tzerriant Marcù, ch'est unu diminutivu de Marculfo, poita crediant, sa genti crediat chi is pisitos puru, tochendi unu certu pisitu, si sanànt de custa de custa de is porceddanas, eia, e ma deu custu ci creu, e deu dd'apu tzerriau puru pisitu miu Marcù, ma aici no ti 'enit, però non mi Po immoi non m'est serviu, spereus chi non mi servat. No no tèngiu ne zerros e ne nudda. Ma deo, torrende a sa storia, no, chi immoi si usat meda custa cosa de sa pet therapy, e cioè est berus ca is pisitus agiudant a sanai sa genti, ddu insomma medas addirittura nc'est chini cun custus studius aici de cussus de scienza noa eus a nai,

Ant a tenni custas vibratziones aici artas, eus a nai, chi andant in ondas alfa e duncas tui, infati, ti ti omris pròpriu ti abasias, ti rilassas, imoi custu fueddu si imperat meda, e difatis deo candu sigomente a bortas trigu a mi omriri Benit su pisittu si ponit innoi in conca e arrasat in s'origa cosa mia e mi 'ormu beni beni. Ma bosatrus pisittus ndi teneis, gei ddu sciu ca Efixeddu puru, pisittus issu non ndi tenit, ma sciu ca gei ddi praxint e fatu fatu ndi ddu at unu chi andat a ddu bisitai. Ma m'iat a praxi a sciri fintzas de custu picioccu chi est cun issu, chi de pisitus e chi creit chi is pisitus agiudint a stai mellus, poita apu biu fintzas in d'unu video ca ddus portant aici in d'una acanta 'e su veterinariu, ca ddu at u' pisitu chi andat e Si poi infatis a su veterinariu e e andat acanta ddu at atrus animalis chi istant mali e si ddui bat in pitzus e totu ddus carinniat. Poita su pisitu si nd'acatat candu unu si ntendit mali, si nd'acatat candu si ntendit mali unu antru pisitu puru, andat e ddu lincit in conca candu nc'est u' antru pisitu chi no si ntendit mali, s'atru andat e ddu lincit in conca, ddu comenti chi ddu sciacuit poita Cussa est malàida, no nch'at no ndi tenit gana de si sciacuai a sou e ddu sciacuat s'atru pisitu. Certu poita poi mancai cun sa saria podit essi chi portint. E bisi ca torrat sa storia chi fus narendi prima, Marculf, Marcù, su santu, e. Certu, a mi ca fuant scrimpius prima. M'aiat a tocai a circai s'arrexì de su nomini Marculfo, de innui ndi benit Mar, apoi ddu circaus, ddu sciis, ma est mancai po su grosidadi. Bai e circa chi issus ddu scint, segundu osatrus, ita arrexini tenit su nomini Marculfo? Custa puru iat a bessiri una cantzoni tropu toga de su Pisitu Sanadori, anc. No, Marculfo no ddu sciu. Sciu però una cosa, dda festant su primu de maju, cumenti a Sant'Efis. Duncas su primu de maju arregodadindi. e Sant'Efisi e Santu Marculfo puru. Duncas, chi ddi depis invocai, arregodadindi. Is pisitus ti praxint? A mei mi praxint. Mi praxint de is atrus. No, non ndi tenis? Non ndi tengu. Non ndi tengu mancu deu. Mi praxint prus is canis. A mei de prus is pisitus, difatis seu lioni e seu tigri puru in s'oroscopu cinesi, ti ddu imaginas? Is felinus, lioni, tigri e totu cantu. No, no anda bene, deu non ndi tengu e nc'est totu là. Aspetta pagu pagu. Fatu andai is canzonis a pitzus de is pisitus. Olint Mauru de Gerargius olit a sciri chi as scritu de pisitus. No, no ancora. Ancora no, però, però non si scit mai, non si scit mai. E fiaus narendi, custu discu cumenti est andau, s'arrespusta cumenti dd'as presentau, girau, as ita t'ant nau? Beni, beni, est pràxiu. Eus girau unu pagheddu, calincuna dd'apu fata de presentada cun fradi miu in duo e poi is ateras a solu. Loop station, ghitarra, aici est. Ghitarra, loop, mixer, totu a solu. Atrus ospitis, fradi tuu, Davide Forte. Davide Forte, in su primu discu poi nc'est, no de ospiti no, nc'est musicisti Emanuele La Barbera. Poi sciu ca as fatu una cover puru de Is Karate, unu grupu americanu, tradusia in sardu de? Sa cover est Oi s'annu chi benit, This Day Next Year de Is Karate, tradusia de Tiziana Furcas. Tiziana Furcas, brava, dda saludaus. Dda saludaus a Tiziana. Saludi tengas Tiziana. La la la, sonendi, tui ses, castia-tì. La, eh. Sì, sì. Eh, infogau perdiu, bravu. Aici tocat a fai. E sa fotografa est brava. Chini est? E, e Valeria. Valeria Cossu, fotografa, dda saludaus. Saludi, Saludi tengas saludi. Valeria, tue puru. Saludaus a totus, tanti est gratis. Eh, non si pagat. Non si pagat nudda. Poi, andeus innanti, iast fatu un'atru discu, su segundu. Atru discu, su segundu. Eh, in su duamilla e binticincu, oh. Apu intendiu su bentu. Troppu bellu custu titulu. Ah, ti ddu depu nai. Ah, ti praxit? Poeticu. Sissignore. Togu. E... Bellu diaderus, apu intendiu su bentu, est propriu poeticu. Custa est sa copertina chi poi dd'at fata un amigu nostru, un eh, artista, eh, Gilio. Maestro d'ascia, est benniu a s'acabbai ocannu passau, Federico Coni at fatu cust'òpera de copertina bella sa copertina bellu su titulu Si si. Bellu, ita totu ddu at? Sa copertina, datu ca ndi fiaus chistionendi, est totu de linna. De linna, e beh. Centotre petzus arroghiteddus de linna at fatu su cuadru. E nc'est totu sa storia chi cun Gilio una pariga 'e mesis eus. Si seus postus, bravu bravu. E dd'eus cuncordada e.

E duncas apu intendiu su bentu su titulu e. Saludaus a Igor Lampis chi est su diretori de. De su Cenacu. De su Cenacu. Saludi Igor. Saludi tengas tui puru. E gratis saludaus a totus. Totus. E e nudda tentu su prexeri de fai custu discu cun su Cenaculu e. Cantu funt is cantzonis. Totu ddas regordas? Non ddas apu contadas. Totu in sardu però est custu? Totu in sardu, custu est su primu discu totu in sardu. Poita custu scioberu? Ita est stetia una cosa de militàntzia polìtica, culturali? No, culturali, culturali poita chistionat puru de, nc'est Eleonora D'Arborea, nc'est sa storia de su bocidroxu de Bugerru. Là, là, ddu bisi su contu de su sardu? Candu fiasta in Bologna ita narànt is italianus candu intendiant cantzonis in sardu? Nca fiat musicali cumenti a lìngua, o no? Eh, Luisa de Domusnoas, ita naras tui? Gràtzias. E dai, est prenu de sardos in Bologna puru. E poi su sardu est musicali cumenti a lìngua? Si, si. Berus, si prestat. Po nai, mi praxit prus sa cantzoni de Karate fata in sardu che s'originali in ingresu. No, ah, pentza. Però. Custus funt gustus, però Tiziana est brava, musicali, si si, sa tradutzioni est stetia fata. Ma po tui est stetiu unu strobu o t'at agiudau a intrai mancai in unu ateru circuitu de pubblicu, su sardu si narat? Su sardu? No, unu strobu no, anzi unu praxeri, ma est una necessidadi. Ddu bisi? Eh poita po inghetzia su primu discu fut a metadi e s'urtimu apu ddu fatzu totu in sardu. In su primu discu As tentu propriu custu abisongiu artisticu. Sì sì, no mi intendu mellus a cantai in sardu che in italianu. In su primu discu apu fatu una cover puru de Andrea Andrillo. Oh

Una cover sempri po torrai gratzias a is amigus de is Corlampis che Puru. raggiungimi in italiano e sodigami. Sodigami in sardu. In sardu. Bella meda custa cantzoni, a Igor puru e bravu. Custa cali est? Custa est Terra Cacigada. Terra Cacigada in custu discu Apu intendiu su bentu est prenu de de amigus e de collaborazionis. E custu est su fatu impari a Andrea Andrillo. Andrea Andrillo, poi naramindi calincun'atra. Nc'est Walter Maxia puru chi est sassofonista jazz e nc'est unu chitarrista de importu mannu chi est Giacomo Deiana, cuartesu. Si signori. E nc'est Daniele Serpi, fradi miu puru. Tastieras, pianoforti, no? Pianoforti. Issu est diplomau de pianoforti? Pianoforti, si, jazz.

Mi dd'as propostu, eo apu fatu custa cosa bellixedda, mi parit, no? Si, to, as scritu is cantzonis e però una dd'as recitau. Una dd'apu lìgia puru, una dd'apu lìgia puru, eo, deliriu de protagonismu, dd'apu lìgia puru. S'atra ti dda cantu, imoi in s'atru discu chi as a fai ti dda cantu. Andat beni ita chistionant, Sardigna, custu puru, sardidadi, temas nostus, is cosas nostas. Sardigna, de vida, de vida, si, de Apo intendiu su bentu. Eh mi fiasta narendi custu custu titulu. Si, apo intendiu su bentu. Tenit una bella storia. Eh si si est triste. Dolorosa unu pagheddu. Chistionat de salute mentale. Ddu bisi? Poita mi praxit a ndi chistionai, poita non ndi chistionaus mai, però est cussa puru una una mobadia, una cosa chi sutzedit, chi nci ndi funt medas chi sunfrint, però chi ndi chistionaus mancai si intendeus prus acanta Lassa chi ti funt circhendi. Deu nci femu a sa presentada de Scenaju cun Ivo e Andrea, a candu unu cuntzertu? Paolo, de Casteddu. Eh, seus circhendi de cuncodrai is cuntzertus. Seus E imoi tra pagu chi cumintzat sa stagioni, o no? Stagioni e. Tocat a ndi fai. Ndi giraus, si, si. Eh, fendi tempus bellus puru. Fiaus narendi, si, depu andai a Biddexidru, imoi ma mi funt circhendi e cuncodraus.

E fia nendi, no, Apu intendiu su bentu est u' pagheddu una cantzoni de chi chi ci tengu poita tengu custu amigu chi no si bidiaus de de meda e candu si seus bius issu no bessiat prus, fiat sempri tristu e m'at contau ca stadiat mali, stadiat mali de conca e m'at nau e candu seu torrau a intendi su bentu mi seu torrau a intendi biu E custa cosa chi m'at contau m'at pigau unu pagheddu mali e apu nau. T'at isflesciau cumenti narant is giovunus. Is piciocheddus. Apu nau, isflesciau. Scriu una canzoni e aici ndi chistionaus. Arratza 'e imagini, apu intendiu a su bentu, poetica, bella. Candu fatzu is presentadas chistionaus de cussu e de sa saludi mentali poita oi cussa puru est curada e

Candu est bessiu custu? Su duamilla e binticincu. Ses giai scriendi cosa noba po. Sa beridadi est si, seu giai scriendi poita candu passant is cantzonis tocat a ddas scriri, però. Ah s'ispiratzioni candu arribbat arribbat. Po imoi sceti musicali e seu. Ah dd'olis fai totu strumentali? M'iat a praxi s'idea est cussa. Seu studiendi, torrendi a mi arremangai. Ah no. Tocat a studiai po po si esprimi mellus cun su strumentu. Però deo sciu ca in mesu, tra. Ma e cust'atru libru chi m'as betiu? Formaggi e vermi, dd'at iscritu unu storicu Carlo Ginzburg, est unu processu chi s'inquisizioni iat fatu a unu mobinaxu de su Veneto. unu chi teniat unu mobinu e traballàt inguni e dd'iant processau poita custu fut de sa teoria de Monofisita chi si crediat chi Gesù Cristu teniat sceti fut uomini cumenti is atrus chi no teniat chi no fut su fillu de Deus ma fut sceti tipu profeta cumenti is atrus. E cumenti est chi su fueddu mono Monofisita. Monofisita, depeis isciri ca Michele, issu est Michele Murru, imoi si ddu presentu, perdonai-mì prima mi ndi seu scarèscia, Michele Murru s'est laureau in Storia e a mei mi praxit tropu a ciaciarrai cun issu poita fatu fatu ndi ogat totu cussus personaggius e totu cussas storias chi no mi ddas lo scismadori 'ent, mi tocat a mi ripassai il Concilio di Trento fatu fatu duncas E dd'ant processau, ma e it'annu fut, it'annu dd'ant processau custu poberitu? In su dexesexi seculus, in su cincuxentus. In su cincuxentus. In su cincuxentus. Ah ah est durau meda puru custu processu poita fuant totus spantaus chi una persona semplici diaici Sciriat arraxonai a subra de monofisismu e de totu custas filosofias e teologias. Pensat tui. Aberu. Sciadau, però non si scit ita fini apat fatu. Ah. Chi dd'ant lassau in presoni o. O chi dd'ant fatu. Calincuna atra cosa. Ah, bellu però. E si zerriat Menocchio? Menocchio, Salomingiu. Salomingiu. Si. Menocchio, Ma ca sa cosa crosidadosa proprio no ndi an. E poita il formaggio e i vermi cumenti titulu, su casu e is bremis. Custa fut sa cosmologia segundu custa visioni teologica narada ca su mundu fut cumenti una boccia de casu, cun is bremis, poita Sa genti est cunvinta ca casu cun is bremis non c'est sceti in Sardegna, prima ci fut in continenti puru, su puru, sardu. ah poi si funt. E issu fadiat custu esempiu, ca in su mundu fut cumenti una bòcia de casu cun is bremis, e totu sa genti, e sa genti importanti puru, ca imoi no aprofundeus, Totu bremis. fuant cumenti bremis, ca totu fuaus fatus de custu mundu. No però bella custa cosa, seus totus in d'una piscedda 'e casu Ma cumenti narat, mancai immoi ndi pigu a Orwell, cancunu est prus bremmi de un'antru. Orwell narat, seus totu ugualis, ma cancunu est prus uguali de un'antru. E immoi peus, seus totu bremmis, ma cancunu est prus bremmi de cancun'antru. Ma mi praxit meda custa cosa, non nd'ia mai intendiu chistionai. Ant fatu filmu puru, eh? De pagu. E de chini est cussu film? No mi dda no mi dda arregordu su regista, no. Cicaisiddu, Cicaisiddu su su film pigau. Menocchio su film s'intitolat. Ah, s'intitolat Menocchio. E su nomini de custu fut, mancu mancu a ddu fai aposta, apu abertu propriu in sa pagina, si chiamava, si tzerriat, Domenico Scandella e ddi narant Menocchio de allumingiu. E Carlo Ginzburg at iscritu custu libru. Ma parenti de Natalia Ginzburg, poita su sangunau est. Si si si parenti, parentis. Su babbu. Ah beh parenti de istrintu puru. Oh fintzas in pitzus de custu nci at essi su tanti de fai una bella cantzoni de sa totu custa cosmogonia de de sa metafora de su mundu fatu de De comente una piscedda 'e casu, ti ddu immagginas tui, ti pappas una piscedda de casu mratzu e ti ses papendi su mundu, ah? Togu. Si praxit custa custa idea? Ah Balla, mi praxit forti, su mundu, una piscedda 'e casu, de casu marzu, ma immoi est marzu diaderus, eh, custa 'orta est marzu diaderus. So bene, diaderus. Ascutta, tra unu disco e s'atru però, deo sciu chi nd'est bessiu un'atru, cioè tui ses bessiu in un'antologia chi est Nuovo Cantacronache 8, 8. chi est una regorta de discus, allodda innoi sa copertina, bella arrubia, unu bellu pisitu, là chi si tenint de pisitus, cun atrus artistas sardus e continentalis, cantzonis de impegnu sociali, custa est un'esperienza chi torrat a pigai su cantacronache storicu, no? chi at inventau su cantautorau in Italia, eccètera eccètera, fintzas a candu su cenacolo est torrau a partiri cun custa arregorta, est arribbau a sa de innoi, de bessidas, però tui ses in sa de oto, ita nci as postu, cun ita as partecipau? Sa de oto apu cantau in italianu, in italianu, La tragedia di Montevecchio, ah e che est su propriu de cudda, chi est sa cantzoni, si, de su stragu de Montebecciu de su primu discu e dd'apu fata in italianu Comenti est stètia custa esperièntzia collaborativa? Bellissima, poita apu connotu musicistas, personas de importu e cun musicistas poi in is presentadas e est stètia una bella esperièntzia, a si scambiai ideas e bellas personas Duncas, de custa cosa de is discus, nareus colletivus, nc'at duas scolas de ideas. Nc'est a chini narat, eh si cumenti ddu at genti meda, unu non si ddu intendit cumenti propriu a unu discu cosa sua, eh va bè, ddui seu deu puru in mesu a is atrus Calincun atru narat no, invècias est prus bellu poita seus medas e s'energia est prus toga, est prus bellu, tui ita naras de cali iscola ses? Ti ddu intendis cumenti unu discu cosa tua opuru naras, ddui seu però ddoi est atra genti puru, no est chi. No, est bellu a nc'essi cun custus musicistas e artistas, est unu prexeri, poi non funt sceti sardus, funt continentalis puru e fait prexeri, no a mei est stetia Una bella esperienza. Una bella esperienza, Nara, sì, sì, torru grazie a Igor. A Igor che tu saludau. Eh, Giai dd'as saludau puru. Doppio tanti est gratis custu puru. Totu pagau? Eh, no, bellu, bellu, m'est praxiu meda sa... A tui ti praxint is collaboratzionis? Sì. Bellu, finas a foras de is discus costumas a ndi fai. Cun Davide Forte sempri nd'as fatu, o no? Cun Davide, sì, sì, apu fatu dus singulus. Ti tzerriant puru a bortas a cumpangiai, berus, artistas? Sì, sì, poita Davide est iscritori issu. at bintu custu premiu e at fatu custa cantzoni e m'at nau de dda musicai custa poesia chi at lìgiu. U minatore mio Vincenzo, est unu sìngulu. Scrita de issu custa. De issu chi at bintu unu premiu. Ita premiu at bintu? Non m'arregodu su nòmini ma unu premiu de poesia. E poi un'ateru sìngulu chi eus fatu impari chi est bessiu in su duamila e binticincu est La prospettiva di un comandante chi est Unu contu de custu liburu de de is carceraus de Is Arenas chi ant fatu custu liburu cun Davide e dda cantat Davide custa cantzoni, La prospettiva del comandante. Ah dda cantat issu? Si si si podit agatai in YouTube o in Amazon music in donnia logu. Ah, ti fant is cumplimentus po is cantzonis, musicas, cun is esperientzias chi at biviu. Ottimo t'ant nau, eh. Gratzias. Bella sa trasmissioni chi seu biendi po sa primu borta. Eh, gratzias a Luisa. Gratzias a Luisa. Sighi a castiai ca seus bravus. Toc. Dda connoscis a custa Luisa? Boh. Eh, podit essi. Podit essi, Luisa ndi connosceus paricis. Duncas, depu donai un'apuntamentu, eh. Nci tengu poita dònnia giòbia in Casteddu funt fendi sa versada. Sa versada campidanesa, una cantada a ghitarra, acumpangiada a ghitarra in via Tempio bintiduus, acanta de su Roxy Bar in Casteddu, no? Ddu est unu localeddu e custu assòtziu Saraxi dònnia giòbia fant cantai is apassionais, podis andai a iscurtai, podis andai a cantai, podis fai totu su chi 'olis Una bella cosa, fant atras atividadis puru, duncas baxei ddoi ca fant cosas bellixeddas, oi puru, eh, cumenti acabaus, est a is seti, gei no ant a spacai su segundu, cumenti acabaus nosu podeis andai a si ddus intendi. Ti praxit sa cantada, sa musica sarda, nd'ascurtas, t'ispirat? Nd'ascurtu pagu, ma nd'ascurtu. Non nci as mai pentzau de ndi fai, no? No, pentzau no, però mi praxint is poesias. sardas. Ti praxint? Eh, però a cantai no. no. Musica sarda, ghitarra sarda, non t'at ispirau mai de ndi fai? si, m'iat a praxi a imparai, est dificili cussu. Eh certu chi est dificili, a dda fai beni est dificili. Si, si, a dda fai mali puru est dificili. No, est unu strumentu giai unu pagheddu diversu. S'acordadura est diversa, no? Però est unu bellu mundu de scoberri cussu puru. Tui ita t'intendis parti de una scena sarda de musica moderna seu chistionendi oppuru curris a solu ses iscapu ta. No ddu sciu mancu eu, mi tzerriant po fai is presentadas mancai siant in sardu, custa cosa praxit e circaus de dda fai connosci, poita is contus de is cantzonis funt contus po connosci sa storia puru. Eleonora d'Arborea. Ehi ma seu narendi de is atrus artistas sardus ti intendis parti de su movimentu de sa scena sarda oppuru ti nd'importat nudda, castias foras, ti praxit no ti praxit, est bella no est bella e tanda tanda, chistionas mali de calincunu, depis ponni fogu e corrias de fogu. no, no, non m'intendu nudda. No, no. Candu mi tzerriant mi fait praxeri andai, mi praxit andai a ascutai. Tratas beni cun totus. Sì, sì, sì, m'agatu beni cun totus e poi candu chistionas de Sardegna e de musica po mei andat beni totu. Là, e noi sa, sa critica, eh? Parit ca su cantautorau sardu depat chistionai sempri de polìtica. Diaderus diaici est? Ehi, Nicola de Pirri, ita naras? Tenis trinta segundus po arrispondi. Sa polìtica fait parti de sa vida e duncas nc'est sempri, est sempri istichida in mesu. Però mi praxit prus sa storia de ndi cantai che sa polìtica. Ita depis fai custas dis, custas cidas, custus mesis? Apuntamentus, seradas, isperas? Disìgius. Ita depeus nai? Nudda, po imoi nudda. Tzerriaimi... Prus bellu de cussu? Ah, lanciaus s'apellu. Tzerriaiddu est custu picioccu chi est bravu, sonat beni, cantat beni, temas interessantis. Mi dda cantu e mi dda sonu e... E via. Nc'est passada. Gràtzias a Andria Serpi, sighei diaici, torraus gràtzias finas a Antonella Puddu e a Michele Murru chi s'ant fatu s'interferèntzia oi. E tui ti femu narendi, sighi diaici ca ses andendi beni e totus is spetadoris, si bieus sa cida chi intrat cun corrias de fogu puntualis, gràtzias a Andria, a si biri. Salude a totus, gràtzias.